phunziro namba 2 la staff notation ndi limene tikufuna tipange pano komabe tisanapite ku phunziro namba 2 ndikumbutse zimene tinapanga mu phunziro 1 mwachidule zonse ndi zimene zili apa timapanga kuti timafuna tidziwe kuti kodi staff notation ndi chani ndiye tinapeza kuti ndi njira imene timalembera nyimbo Komano pogwiritsa ntchito ma symbols mu staff ndiye tinapeza kuti staff ndi malayini 5 amenewa 5 amenewa 1 2 3 4 5 amenewa ndi staff chifukwa chake chilichonse chimene chimapezeka umu zima symbols timazilemba zija timazilemba mu mastaff mu chifukwa chake imatchedwa staff notation then ndi zimene timaona now timaona kuti Staff notation imagawidwa pawiri mu treble clef komanso bass clef. Treble clef timapezako ma symbols a sop ndi alto, ma notes a sop ndi alto. Pamene ku bass clef timapezako ma notes a tenor ndi bass. Ndipo uh, Tinapeza zonena kuti ichi ndi chi treble clef chonse ichichi zonse zikupezeka apa chonsechi ndi chi stave iyi ndi key signature pamakhala ma sharp pamapezekanso kuti pali tima B okay so ma hash awa ndi ma sharp tima B ndi ma flat ndiye amatiuza zonena kuti kodi key wake titenge key wake do is chani Is- do ndi a do ndi g so timatengera zimenezi zimene tione mu tsiku la leroli pamene apa ndi time signature time signature nambala yapamwamba iyi imeneyi imayimira ma beats kuti nyimbo ili ndi ma beats angati pamene nambala yapansi okay imeneyi imayimira uh, is ma notes kuti ndi chani chifukwa pamatha kukhalapo 2 3 choncho i mean 2 8 osati 2 3 koma 2 8 4 yeah ndiye zimatiuza zonena kuti kodi tigwitsa ntchito bwanji ma symbols amene tiwapeze mkatimo now leroli tipite straight pa key signature pa key signature ndiyo tikufuna tikambe nkhani za ma keys pa nthawi yokhayokhayo tikufuna tiphunzire zonena kuti kuti chichi tichidziwe bwinobwino chi staff chi kuti tizitha kulondoloza kuti apa ndi uyu apa ndi do apa ndi re tifuna kuti tizipanga motani chotero mundilole kuti ukuku ndichoke kaye no, mwina ndingokumbutsanso izi ndingokumbutsiratu izi ya timanena kuti ah, apa mundilole kuti ndipange play Mhm. timanena kuti whole note okay ndi wamkulu kusiyana ndi half note half note ndi half wa whole note quarter note yu ndi quarter wa chani wa whole note eighth note yu ndi one eighth wa uyu okay kuti mupange masamu kungoti zinthu zimafunikanso masamu muzipanga masamu half ya four quarter ya four one eighth ya four mupeza kuti muzituluka ndi ma ansala ake ngati awo half ya four ndi two quarter ya four ndi one okay muzituluka ndi ma ansala amenewo one eighth ya four ndi half 0.5 one sixteenth ya four mupeza kuti mupeza aha kaya 0 point chakuti chakuti uko Hmm. mmenemo then timanena kuti whole note chimodzimodzi kuti ndi 4 beats ngati mmene tili tapangira apa okay tisaiwale kuti paja ndi full beat eh? ndi full beat full beat full beat 4 beats okay pamene half note yu apa ndikudumphirapo dala apa chifukwa chonena kuti tili ndi uyu amene ali ndi 2 uyu plus kadontho aka okay ndiye tiphunzira tsogolo chifukwa apa ndikudumpha half note yu ndiye kuti ndi half ya chani ya four ichi imene ndi 2 half yake quarter note mwaona so mukhoza kuona kuti half ya 4 2 half ya 2 1 half ya 1 half half ya iyi aha choncho ndi izi zitithandiza kunena kuti tizitha kudziwa kunena kuti zizindikiro ma beats ndiyike otani chifukwa chonena kuti zinthu izi zimasinthasintha zimasinthasintha muzionanso tikamayigwiritsa ntchito kwambiri makamaka ngati kuma beats chifukwa chonena kuti mphamvu ya full beat amatha kupatsidwa whole note amatha kupatsidwa half amatha kupatsidwa quarter note amatha kupatsidwa uyu kapena amatha kupatsidwa uyu ndiye timafunika tikhale tcheru kunena kuti ngati mphamvu ya full beat wapatsidwa uyu eti ndiye kuti tikama tikamapanga translate kuchoka kuma kuziponga kupita ku madododo nde kuti tione- tiz- timaonetsetsa ena kuti ngati uyu ali full beat okay? chifukwa kuti uyu ndi wamkulu kuposa ndi wapansi uyu uyu amakhala half tikamakumana ndi uyu pa noti yakeyo timayikapo half beat tikamakumana ndi uyu pa noti yakeyo timayikapo 3 quarter kapena kuti ya 3 quarter beat pamene tikamakwera mmwamba umu chifukwa yoti awa ndi azikuluakulu awa tikamakwera mmwamba ndi azikuluakulu ndiye kuti malo moti u- uyu tinena kuti ali ndi full beat ta- tampatsa mphamvu ya full beat ndiye kuti ali pamwamba uyu apezeka ena kuti ali ndi full beat uja komanso ali ndi ina yopumira okay ndiye tikadzapita pamwamba apa whole note uyu ndiye kuti ali ndi mphamvu ya uyu akudzatenganso mphamvu ya uyu komanso tikudzaonjezeranso beatinso ya, ya iyeyo ina yopumira nde mundimvetsetsa tikamatambasula kutsogoloko kunena kuti kodi zikutanthauza motani so chimodzimodzi mukadzampatsa mphamvu full beat uyu uyu ngati mwampatsa mphamvu ya full beat ndiye tikamakumana ndi uyu paliponse amene tikukumana ndi uyu tizikhala kuti tikumpatsa full beat pamene tikamakumana ndi uyu half mwaona pamene tikadzakumana ndi uyu tizikhala kuti tikumpatsa mphamvu ya full beat uja plus beat ina yopumira mphamvu ya full beat ikakhala ndi uyu whole note ndiye kuti tizimpatsa full beat pamene uyu tizimpatsa half beat uyu quarter beat choncho ndi mmene timapangira komano mundilole kuti ndipite ku keynote komanso ku zina tu- zoti tiziziwe mm, then ndipite ku ichi ndikuona kuti audio yake ikhala yayitali kwambiri ikhala yayitali kwambiri mhm ikhale video eti video yake ikhala yayitali nde tione izi ah ichi mofunika muchiloweze sizisintha izi kuti apa pali f pali a pali c pali e sizisintha so malayini 5 aja muyike e g b d f okay kuchokera pansi kuti musamabalalike ndekuti muloweze mawawa every good boy does fine with face okay every good boy does fine with face okay ndiye uyu ndi egbdf face zonse zili apapapa zili pa key nde ichi muchiloweze chikhale mmutu every good boy does fine with face face akulembedwa mu mpata sakulembedwa pa line mukalemba pa line mulakwitsa nokha face mukamulemba pa line mulakwitsa nokha okay ena nkumadabwa kuti f ali apa f ali apo ndizotheka kuti chibonga chikhoza kugwera pa F ndiye mukhoza kusankha kuti F wanu akhala utiyo kutengera ndi key chifukwa choti do wina akhoza kukhala okwera do wina akhoza kukhala otsika ndiye mukhoza kuona kuti mutakhala kuti mwasankha uyu do uyu mmene muzikafika pa F uyu akhala kuti ndi do okwera mwachitsanzo

chimodzimodzi uku e wina ali apa e wina ali apo so key wanu ngati ali pa e mukasankha kuti do wanu ayambira apa ndekuti do re mi fa so la ti do okay nde every good boy does fine with face ichi ndi cha treble clef ngati mukufuna mutanthauzire manotsi a sapu ndi oto mumagwiritsa ntchito chimenechi chi every good boy does fine with this pamene pam- pamene mukufuna mutanthauzire manotsi a tina ndi bass mumagwiritsa ntchito izi okay good boys does fine always with timangoti aseg aseg okay aceg aseg good boys does fine always with aseg Eh, ndiye chisomo chili always ichi timachigwiritsa ntchito ku bass clef pamene ichi timachigwiritsa ntchito ku treble clef ngati mufuna kutanthauzira tina ndi bass inu nkukagwiritsa ntchito chi treble clef manotsi anu atutoka muzidabwa kuena kuti tina ndi bass uyu khala ngati utumveka tena ndi oto i mean sapu ndi oto ndipo makhala kuti mwalakwitsa now tibwere apa uyu nde key key gdaebf ameneyu nde ndi key kuti musa muzikumbukira mwachangu musamabalalike timangoti go down and eat breakfast go down and eat breakfast okay gdaebf nde key timagwiritsa ntchito bwanji key timagwiritsa ntchito bwanji key amagwira ntchito motere so ndili ndi nyimbo apa ndili ndi hymns of praise ndili ndi hymn and tune book ya Seventh Day Adventist kuti ndi khristu mu nyimbo amene tizigwiritsa ntchito kupanga refer kuti tikukhoza kapena tikulephera nde nditsekule hymns of praise pa hymns of praise titsekule nyimbo yoyamba Oh, nyimbo yoyamba ndi imeneyi holy holy holy imene ili ndi ma hash 4 now nkhani njoyena kuti apa matha kukhala ndi mahashi kapena ma b ngati pali mahashi awawawa amene tikuti mashapu ndiye kuti pa kiyi wanu uyu muziyambira kuwerenga uku ngati muli ndi hashi mmodzi ndiye kuti do is G. Ngati muli ndi mahash awiri ndiye kuti do is D. Ngati muli ndi mahash atatu do is A. Ngati muli ndi mahash 4 do is E. Ngati muli ndi mahash 5 do is B. Choncho ngati muli ndi ma B mumayambira kuwerenga uku. B mmodzi do is F. B awiri do is B flat ndi ma flat F flat B flat akakhala atatu

chifukwa cha nambala iyi imene ili pamwamba iyi ili ndi mabiti 4 okay so pamene tikatengera nambala ya pansi iyi chimene timachita kuti timgwiritse ntchito nambala ya pansi iyi 4 wapamwambayo timamchotsa ndi kuyikapo 1 ikhale ngati 1 over 4

mhm 1 over 4 amene ndi quarter note ndi uyu quarter note okay 1 over 4 ndi quarter so quarter note akupatsidwa mphamvu ya full beat quarter note akupatsidwa mphamvu ya full beat mwa njira ina paliponse pamene tikukumana ndi quarter uyu ndekuti tikumpatsa mphamvu ya full beat koma tikakumana ndi mkulu wake uyu chifukwa uyu ndi wamkulu kuposa uyu right uyu ndi quarter uyu ndi half ndiye kuti uyuyu timpatsa full beat uja mphamvu ya uyu chifukwa tani chifukwa choti ndi wamkulu ali ndi mphamvu ya kotayu plus tizampatsa yopumira chabwino timvetsetsa tikayamba zolemba ndipanga vidiyoso ina imene ikhale zokha zokha zongolemba tibwerere ku key nde tinena kuti key wathu apapa ndi E do is E do is E so tikabwera ku treble clef tione kuti E wathu ali pati E wathu ali apo komanso E wathu ali pa line yoyamba E so chimene chikutiuza pa chenicheni kuti chibonga chilichonse chimene chizigwa mu line E ndi do ndekuti tizikwera ngati ladder uku ndekuti umu ndi re line iyi mi space iyi fa line iyi so la ti kudzafika pa E uyu ndi do so mwaona ndiye mukhoza kusankha kuti mukhoza kutenga do uyu kapena E uyu kapena uyu chifukwa kuti onsewa ndi ma do ndiye kuti do re mi fa so la ti do ndekuti chibonga cha umu muzichilemba do pomatanthauzira chibonga chilichonse cha umu ndi re cha laini mi fa so la ti do momwemo nde Kuti tiyambe zolembalembazi, mundilole kuti tikhale ndi vidiyo ina yakeyake.